Moni ndine Jack ndiye nkhani ili mkamwamkamwa ndi ya za ma UFO ku USA eti ndiye intagwira ndi chakumwa tiye ticheze. Donald Trump analengeza kuti afuna atulutse zinsisi zomwe akhala akusunga boma la USA zokhudza ma UFO eti mwaziziwa ma UFO kalero ena ankakamba za 5 moba kaya chani kunena kuti yayi kuli ma aliens, ena amakamba za ku area 51 kuti nkomwe kukusungidwa zinsisi kumeneko, ena amakamba za ku Egypt kuti kumeneko nkomwe ku kulinso zinsisi zina eti monga ma hieroglyphics aku Egypt zinthu zina ma pyramid mmene anamangidwira ena amanena kuti there's no way technology ya anthu ikanamanga zinthu ngati zimenezozo mu nthawi imeneyoyo kalekale zinzonena kuti mu tsiku la lero sizingatheke kumangidwanso eti pali zinthu zambirimbiri zomwe anthu amanena kuti zimachita point to kunena kuti ma alien alipodi eti ndiye nkhani yomwe ilipo ndiyoti donald trump wanavomereza kunena kuti patulusidwe zomwe ali nazo ndi atulutsa ma files ena not everything koma ena akuti zinazonso atulutsa nde zomwe atulutsazo so far zasonyeza kuti kwakhaladi kukuchitika ma investigations kufufuza kuti Kodi kulidi ma ufo? Kulidi ma aliens? Chifukwa chonena kuti anthu ambiri amapanga report kuti ii taona zinthu zodabwitsa kapena chani. Koma every time akanena kunena kuti paoneka zina zake, amapezeka kuti government imathamangira kunena kuti aa mumangoona anali magetsi, aa munali basi amangobwera kuzifafanizafafaniza kukhala ngati nkhani yatha. Koma kuoneka kuti nkhani sizimakhala kuti zatha. amakhala kuti iwo ali ndi department yawo ikupanganso kafukufuku kwa zinthu zomwezo ndi ma files amene atulusawo akungokamba za ma investigations ena ndi ena kunena kuti kaya ku japan kunaoneka china chake chikutani chikuuluka choti sakudziwa kuti ndi chani ma astronaut a apollo 12 ena apollo 11 atapita ku mwezi wina dzina lake Buzz anafotokoza kunena kuti anaona ma lights ena ake odabwitsa kumwezi komweko kunena kuti mpaka anachita ripoti mpaka anajambula zizonena kuti anazisunga m'mafailo otani obisika ulendo wina a FBI ana, anali akufufuza chifukwa chonena kuti anthu ena ake anachita ripoti kunena kuti anaona spaceship tinene kuti UFO anachiona chitayima poteropo koma munatuluka tianthu tifupitifupi akuti 4 feet tall titavala ngati ma space suit koma tianthu take tooneka kuti tili toopsaopsa chonchi tima aliens choncho anapanga report zimenezo zonsezo zimachitidwa investigate koma zinazo akunena kuti zili unresolved chifukwa choti akapita amapeza kuti zinthuzo palibepo zinazo akutero zina ndi zoti anaona ndi a military Amilitary anaona ma soldiers ali mu ndege akupanga zawo, anangoona ngati ndege chonchi chinthu ch- or chozungulira koma chowala nde anachiona anachita mantha nkuyamba kuchitsatira akuti pochitsatira chimathamanga kwambiri koma chinakhala ngati kuti chagawikana hafu kukhala zi- zimayufo ziwiri kenako nkuphwasukanso kumakhala ngati kuti chikungogawanikana gawanikana kumachita divide kusanduka tambirimbiri eti zonsezo zonena kuti anazita report anthu onena kuti ndi ma military personnel oti amawadalira amapereka ma reports ngati amenewa nde kwakhala kukupangika ma report ambirimbiri atulusa ma files ambiri nkhani zosiyanasiyana koma zina zomwe zinachita stand out ndi zitizo ndi zimenezizi Nde nkhani zina nzonena kuti zochoka mma 1960 chakuti kunena kuti akhala akupanga record akhala akupanga investigate zaka zonsezi. Komanso anasiya kuzitchula kuti ufo eti ufo siamatanthauza unidentified flying object anayamba kuzitchula kuti ma UAPs unidentified anomalous phenomena chifukwa chonena kuti zimachitika zinthu zosiyanasiyana eti. Ufo ndiye kuti chinthu chongouluka, koma kuti pamachitika zinthu zodabwitsa magetsiwo kukhala ngati kuti magetsi zinthu zimakhala ngati zikuwala kuthethekathetheka nkusanduka zinthu zambirimbiri nde akunena kuti anangozisintha dzina kuti ufo ingotanthauza ngati chinthu china chake chikuuluka zina ndizonena kuti amilitaryo amati akaziona amayesera kuwulusa ndege yawozo kuti achithamangire chinthucho koma ati speed yake imakhala yonena kuti sizingatheke ati chimangoti vu chapita osachionanso chathawa nde akunena kuti iwo sakunena kuti kuli maaliens kapena kuli zima ufozo iwo akunena kuti anthu apange okha chiganizo from zomwe ataonezo kunena kuti zilipo kapena ayi nde ati aliyese aganiza yekha apanga conclusion yekha nkhani yake ndi imeneyo ati kwatsalaso mafailo ambiri omwe atachite release nde akamachita release tizinena zikomo kwambiri